na ụzọ ike agba egwuregwu sị na ọ chịrị mma ya achị ọzọ ọ bụ nwa nke ize nke ize a mụrụ agara ije nke ịgba ya agba ọsọ ọ mụwa bụ second vice president general Ogbunechendo ndị na-achịkọta nke anyị na-ekwu mụwa ka na-achị eso m na-achịkọta mana ive a na-eme anyị na-etikwe mkpu o nwelekwu n'ụlọ na ya na-ekwuru o nwere ebe e kwuru na ya bụ okwu ebe Ogbunechendo bago na-agụ m na-ekwe na o nwere ive nna na m nọ nkịtị onye ka m ji eji ya na-egori nne ọ na-akpọ m na-adụ m weta ego na ndụ ka anyị wee lụọ na ndụ ọlụ ọ bụrụ ka anyị lie weta ego na ndụ ka anyị lụọ edozie na ndụ and onye nche ikwa unu bụ ndị ikwu nne m bụrụ ndị ọgọ m na ma nnukwu nwaanyị n'ọbara ive ive m ji agwa unu bụ oke a bụ oke unu nwanne m nwoke bụ Osi Nwadigwe tọrọ mụ na nne na nna na-azọ ọchịchị na-azọsie ike nke ha na-eme anyị bụ ọ na-azọ ya na-azọsi ya ike and ọzọ bụ ya anyị kwụrụ onye ewu inye mana m kwuru sị ya na ndị ikwu nne anyị dị ebe ikwu nne anyị na-azọrọ ebe anyị na-apụta azọrọ ebe m ga-arapụ anyị ndị ikwu nne m ka anyị jee sị na mmadụ na-eburu anyị eje ikwu nne ya ma ọ bụ na ọ dawa na ndị ikwu nne anyị nwere interest anyị enwekwuo ngị rapụ n'utula ndụ kwadoli ya nwaanyị na ego ji gbapọ Nye ego ji ma ebe niile. Kwụsịkwa na ha eweta ego. Nye ekwu n'ebe ego. Aba atụlụ ya. And ọ bụrụ egwu tụlụ ya jiri wee mee dị election bụ na ọzọ na o melikọrọ egwu si ọbaka nna ya. Ọ ya emeli ya. Mana m sị ya na ebe ọ bụ na ndị nna anyị ikwu nna ochie anyị chọrọ ya ka anyị rapụba ka ha jee. M wee na-agwa unu oke a bụ oke unu ebe anyị rapụrụ oke a bụ unu nwe ya Kuna raha zote mabonga no boyo. Oyibo. Onwe ya na-asụ unu n'oke ejekwu ọzọ. Mgbe arịsatọ ị n'ọzọ bezie n'iru. Unu wee jee na-atụrụ unu ntụ. o ji atụrụ unu ntụ bụ na na ọ bụrụ o si ike Ezi Nando na Nando niile na e nwere Ikenga Nando ma Ezi Nando achịwa chekwasị na ọ bụ Isinyi ahụ na-achị so ọ na-ekwe unu nkwa na ọ ka unu chekwa- chekwuo ka ejekwuo nke ọ bụrụ na emechazi eti ọzọ unu ka ndị ike- Ikenga Nando ya ekwe onye kwero ndị mbọsị ọ bịara na akụtara unu n'ama ahụ a eso m bịa wee yọọ unu eso m na entourage ọgba anyị bụ ndị sosere sị unu nwee ndidi ka anyị jee nke na ejeche nke pụta ka unu jee eso m bịa secretary anyị bụ Nwabuisi so bịa ọ ka nọ here ọ na nwanne ya nwaanyị nwụrụ ọ ka nọ ọnọdụ onye nne na-achị ọchịchị ji power niile na-achị ọchịchị ndị ọ na-achị ọchịchị with ya second vice ya gbanarị ya first vice ya gbanarị ya treasurer ya gbanarị ya Eh? Ekwe- bịa nụ ka ị taa. onye bụ provost ya onye chief provost ya ya na ya yịrọ mana vice secretary bu ụzọ wala ọsọ n'ụtụtụ sị na ife a na-eme edoro ya anya

na ya aga n'ife ezi dị amara na abụrụ ezuwara ịkpọ ife m na-agwa unu bụ na ife etu bụ ife bata na ndị eji eji eji asarịkwa ya na nna ma ife anyị chọrọ bụ ka anyị dozie Nando ekwuru m ọnwa na Agbudu nwanne nna abụ gwa ya sị ya ọnwa na anyị gbasịrị PG na chikịta nkịtị abụrụ ka agbasị nkịtị na iligo nne ọ bụrụ na-egbuzi mma ịbanye ya echi achịtụ oge nwanne echi na ihe emenwu ya so biko ni unu ekene vootu unu unu asị na ee na o nwere otu vootu ọ bụrụ na ụdị ụdị emelile election onwe anyị na ya ka akwụkwọ aka ma akwụkwọ ụdị ụda sọnda sọ bụ onye ikwu nne m Ubarunisioye onye sọ lesi ọ bụ ụlọ nwatakịrị ekwu na aka mere mụ na ya akwụ ya azọ election na anyị emelikwa election ahụ na ndekwu ibe anyị eje na nke na bụ ka anyị mezuo iwu kama na ya ma nna bakwala ruo na anyị na na-eme ka iwe ọ na-akpagharị ba na-eke ego abụọ pụta kama na onye nyere ego were ego li ya na-ege anyị ka ọ bụ ego iso nwere ya anyị liche mbọsa bụ ruo eru anyị tụọ nna Okechukwu Ụwadiegwu anyị kelele unu biko nne kwugburu unu n'okwu n'otu aka pụta na-atụgburu oge okwu na-ete emere mmadụ ma m memere ụlọ ndị ikwu nne m mmechi 20,000 ngwalụ nri na ọjị 20,000 ka m ji emelu unu ọjị ndị eze unu kee na onwe unu ekene m unu
onye gbara ọnwa na-etili ọra nwere ihe ọma ọ na-eme n'obodo